afọ a mbụ enwere m ndụbụ eze obeki idi eze ewuru ya na Abatete anyị ara akpọ ya awam ji anyị na-akpọ ya alọ mmụọ maka na a sụwa ya n'oyibo no feast of all saints ndị nsọ niile emume ndị nsọ niile ehe onye ọbụla na-alọrọ nna ya mbọsi eji alọ abatete na abụtawa ya sị na nna ya nọ n'ọkụ mmụọ ee mgbọsị afọ bụ mọnde eji alọ ndị ụmụ nwaanyị nwụrụ anwụ ndị inyom onye na-alọrọ nne ya a na-abụtawa ya na nne ya nọ n'ọkụ mmụọ abịa n'etu esi ebidobe ịlọ mmụọ abata n'oye izizi dị n'ọgọst mgbọsị oye izizi ebutue nke a na-akpọ ekperi agwụ agwụ erie ji then ebutusie ekperi agwụ na-abịa n'Ogbu ahịa ide Ogbu na ezi igbo erie ji Ajana erie ji alụsị dị iche iche nọ na Abatete eribe ji eze mmụọ niile fa na-akpọ ya esum ọgwụ ebutusiri ekperi agwụ ndị na-esi ọgwụ esiri ọgwụ the meaning of esum ọgwụ a bụ ji ọfụ maka na ndị gboo okenye ada eri ji ọfụ na nkịtị before o rie ji ọfụ o nwere ife ọ ga-emesị o rie ji ka ọ ghara ịtụ ya azụzụ ka ọ ghara ịkwabi ọkụ ụkwara e wee mesie that thing wee prepare ndị riri ji ọfụ ama erizi ji ochie ọ nya bụ etu ama ife iseju ọkụ ọbụla onye rie nya bụ ji ya ama erizi ma ede ma ji Aha. so eme ya first oye na ọgọst abịazịa n'ebe tọzde izu na-atọ eji wee mee alọ ọfọ alọ ọfọ alọsie ọfọ na tọzde fraịde igwe erie ji igwe erisie ji na fraịde satọde mmadụ niile ụdị a na-eme kịta mmadụ niile erie ji bido n'ịrụba ji ọkụ n'ụtụtụ bido n'isiwe ji na mgbede ụmụnna anyị batazie fa bịa ikpe ekpere ebe mmadụ bụ ihu a nke ezi wee rie o luzie echi bụ oye mgbe a ka ụmụ nwanyị na-akpọ ụmụ fa eje be nna fa ochie ya ndị nwadiana abịawa a na-akpọ ya mgbọsị a na-anya anụ ọkụkọ a na-akpọ ya mgbọsị a na-anya anụ ọkụkọ mgbọsị a ka ndị nwadiana ji ebute nkwụ wee jere iburu nso anụ nso ọkụkọ nso ewu onye gbuo ewu o nye fa nso ewu onye gbuo ọkụkọ o nye fa nso ọkụkọ ebukọsịa nso ọkụkọ ụfọdụ na-ebukọ n'ụmụnna ụfọdụ na-ebukọ n'ezinụlọ n'ezinụlọ ebunye ndị nwadiana ọ bụrụ na fa ri nne maka mụ- mmụọ nwere ụba mmadụ na-enwe ụba nri ọ bụrụ onye mụta ụmụ nwaanyị ri nne ụmụ ya ụmụ ya lụsịa di mụtachasị ụmụ fa bịakọtasịa ọnụ ebe a ka mmadụ na-anọ ama na ya na onye a nwanne abịa na nnukwu obu ebute nso ọkụkọ niile ma nso ewu niile etu e si butekwute anụ nyefe n'ife erie atapụba nkwụ fa bu bịa kpọọ ụmụnna niile fa abịa ekpere fa ekpere ọ bụrụ na nne fa nsi bịa were ji nye nne fa fa nọrịsị ya kpesiere fa ekpere ụmụnna gozisie fa fa nawa etu a ka ọ dị n'ebe niile ndị nwadiana na-eje be nna fa ochie ndị nwadiana mụkwa be ndị a fa na-abịakwa be nna fa ochie etu a ka a ya na-agagharị n'onye bụ okenye ga-anọ n'ụlọ na-receive ndị na-abịanụ onye etu o si wee dị hmm. so onye a bịalụ be ya ọ kpọọ ụmụnne ya onye a bịalụ be ya ọ kpọọ ụmụnne ya nke a ga-ebido echi ụtụtụ echi o nwere part ọkụkọ a na-akpọ nso ọkụkọ abịakwa n'elu iwa ji a ka kịta o mechaa o bepụta nso ewu ị fụkwa nso ewu etu a ka ọ dị onye gburu anụ ri nne i bunyesie fa nso ya ọ bụrụ etu aka anụ ma ọrụ anụ i tinyekwuere ụmụ nwadiana ka fa wee keso ọ bụrụ na ọ sọ ọkụkọ ka i gbu i nwe ike bụ ibe ọkụkọ ịtọ ọkụkọ ịnọ a sị ka e si mebe dịka ndị mmadụ si ri nne fa ekee ọ fa ncha bụ ugwu a na-akwanyere ji ọfụụ etu a m nọ kịta na ngwuru be nna m ọ bụrụ na ọ mụ bụ diọkpara ọ na ọ mụ bu ọfọ ndị be anyị ndị ọbụla lọrụ mmụọ lọọ nna fa ya eweta afịa ọkụkọ ya nku ọkụkọ aka ọkụkọ unue eweta kie kee ya tu ọkara ekie ewee tinye ya wee wejiela onye bụ onye isi a na-atụ iru onye lọsịa mmụọ jee tụọ onye isi a na-atụ iru then abata na mụnwa nwee onye bụ onye m ma-eje tụ abatakwa na ezinụlọ be nna m o nwee ndị m tọsịrị ndị ga-abịa na-atụ m iru ee va atụkwa m iru onye ọbụla ọ na-aga ọ na-agagharị agagharị ndị mụ onye ọ na-atụ iru jee tụọ anyị iru onye mụ onye ọ na-atụ iru jee tụọ anyị iru onye bu iru ka ọ na-abịa ebukọsi onye weta anya dịka ụmụnne gị nwaanyị nụsị di na mba fa alọ nna fa n'ebe ahụ maka ndị na-alọ nna fa bụ ndị nna fa nwụgoro anwụ ndị na-alọ nne fa bụ ndị nne fa nwụrụ anwụ a da-alọ onye dị ndụ alọ so onye ọbụla lọọ nne ya na be di ya o weta iru wee jeere nwanne ya nwoke nke dị ọkpara ebe a nwụdebere ka isi na-ejedebe onye nwanne ya nwoke arọzi ụmụaka ọ ya enye fa wega iru ewere onu ọkụkọ nye fa onu ọkụkọ a bụ nke ndị jere ozi onye jere ozi etu o si wee dị na na Abatete gbasara ịlọ mmụọ ihe gbasara awanji ihi na ndị ụka mbara ya awanji ka o wee kwe va na-eri na ihe Abatete na-akpọ ya mbụ alọ mmụọ so maka ihi na ndị ụka ba ya awanji na va na-ajụbu na va adị eri ya oge va chọpụtaziri na o nwere ajọ ihe dị na ya na n'omenala Igbo enwere ajọ ihe dị na ya va mee ya baptism wee kpọba ya awanji ka va wee soro na-eri ya ka ọ na-atọ va ụtọ ya bụ na alọ mmụọ mbụ ncheta ndị gboo ndị gboo mere ezigbo ihe wee nwụ maka na ndị na-emere ezigbo ife enwere ezinụlọ fa enwere nwa fa enwere okụta azụ maka ifie o ruo mbọsị a na-alọ mmụọ ewere ibe eju wee tinye ikerike akwa ọkụkọ ọkụkọ bụgoro ife na dozi jee sinye akwụkwa n'ilo akwụkwa n'atọ eji esinye ite e jee sinye n'iru ezi n'ogologo ezi ebe a na-akpọ ezi ama sinye na ya ọ maka ndị enwere ihe va kụta n'ụwa ndị enwere okụta azụ maka na onye enweghị okụta azụ ụmụnne ya kwa anya fee kee anị ya onye afọ ọzi afa ka ọ ya abadokata e lote ọkpụbie ma a kọọ ya nri oleti ma ụmụnne ya ejezi lụwa ụlọ na ebiri onye ka eji ayọ onye ọbụla na-eme omenala kwụba aka ọtọ ka o wee nwee ike nwee ụkụta azụ onye ọbụna na-eje ụka kwụba aka ọtọ ka o wee nwee ike nwee ụkụta azụ ndụmọdụ m enye ụmụ ikorobịa na-eto eto mbụ onye na-agba ọsọ ya na-ene anya n'azụ na ada ama ama na-ene anya n'akụkụ na-abụ ka ọ maa mgbe ihe si n'ọfịa awụpụta awụba ebe nna ka ọ sị mba maka ọ gbaghara azụ onye ọbụna mebe omenana be fa na ọ nya makarị i jesi ụka bata mara ihe bụ omenana be unu na-eme ya na ọ bụrọ ajọ